Salam tout le monde. Donc an bɛna kuma transfert kan yan'o cɛ n'i ye mɔgɔ kura de ye i bɛ se k'i abonné i bɛ se ka video like ka partager a bɛɛ merci beaucoup komi a yɛrɛ b'a dɔn cogo min na Karim Benzema donc an tun bɛ video fɔlɔ kɛ tuma min na an ye video fila de k'a kan a waati b'a sɔrɔ a si ma confirmer donc rumeur de tun don mais nin waati in na a confirmer len don fɛn min ye san wɛrɛ Karim Benzema ale tɛna jouer Real la donc n'ala ma basi kɛ mardi min bɛ na ale donc a bɛna conférence de presse kɛ donc o kɔnɔna de la donc a bɛna dɔn fana n'a bɛna taa club min na mais pour le moment donc caman b'a kan ka Al-Ittihad donc mɔgɔ caman b'a kan k'o de yira ko a bɛna taa yen de mɛ a ma kɔnfirime fɔlɔ n'ala sɔnn'a ma n'ala ma basi kɛ nin tile fila in na donc a bɛna kɔnfirime a yɛrɛ ko ko mardi mardi don n'ala ma basi kɛ a bɛna conférence de presse kɛ donc a bɛn'a ka au revoir di o waati de la mɛ a kɔni kɔnfirimelen don san wɛrɛ tɛna jouer Real la n'an mana bɔ yen an ka international maliyɛn n'o ye amadu hayidara dudu donc rumeur b'a kan k'a yira ko fɛn min ye Newcastle donc ko Newcastle wulilen b'a nɔfɛ a yɛrɛ b'a dɔn san wɛrɛ ofisiyɛli don Newcastle u bɛ zuwe ni eh, ligue de champion na donc nin tun ye san mugan ye Newcastle olu tun famana ka taa ligue de champion na donc mɔgɔ y'a yira k'a fɔ k'u bɛna renfort kɛ donc renfort ninnu kɔnɔna la bon ko i bɛ zuwɛri minnu tɔgɔ u ye zuwɛri minnu tɔgɔ citer donc i bɛ amadu hayidara dudu sɔrɔ o tɔgɔ sɔrɔ o zuwɛri ninnu na fɛn min ye san wɛrɛ donc Newcastle ko ko n'a ma ya k'u taara ligue de champion na a tɛ ɲa fo ka zuwɛriw san zuwɛri san ninnu na zuwɛri camanba de don donc leipzig olu yɛrɛ ka zuwɛri fila ɲɔgɔn bɛ saba ɲɔgɔn b'a la mɔgɔ saba ninnu na amadu hayidara dudu a tɔgɔ b'olu kɔnɔna la n'an mana bɔ yen a yɛrɛ b'a dɔn Harry Kane donc Karim Benzema ka tagali a tɛ ɲa fo Karim Benzema ka remplacer dɛ donc remplacement na bɛɛ bɛɛ bɛnna fɛn min kan k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ se ka Karim Benzema remplacer terrain na k'o ye Harry Kane de ye donc Harry Kane yɛrɛ a ka ko tun compliquer len don bon a ka président a y'a jira k'a fɔ ko n'ale ma ya k'a bɛ joueur in feere k'a tɛ k'a tɛ joueur in feere angilɛtɛri k'a b'a feere kɔkan de donc o kɔnɔna la donc nin waati na Real supporteriw bɛɛ b'a kan k'a yira k'a fɔ ko Harry Kane ko ale de bɛ se ka Karim Benzema remplacer ko n'a ma ɲa ko Karim Benzema yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ taa donc ko mɔgɔ kelen min bɛ se ka Karim Benzema remplacer bi bi in na ko de joueur wɛrɛ o ye Harry Kane de ye donc ale de bɛ se ka Karim Benzema remplacer k'a sɔrɔ a place ma ye terrain na quoi donc bɛɛ bɛnna o de kan donc rumeur b'a kan k'a yira kan tun nin waati na ko a ni Real bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la hali n'i k'a sɔrɔ angletɛri yɛrɛ ekipu camanba bɛ yen a ka di minnu ye n'o ye n'o ye manchester united ani chelsea ninnu olu bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko joueur in ka d'u ye donc nin information ninnu de tun b'an bolo donc n'i ye mɔgɔ